Lamulungu pa 19 October 2025 kuchokera ku Times uh, Television TTV komanso Times 360 Malawi amenepo ndi pa Facebook page pathu komanso tili pa Times YouTube tabweranso ndi program ina ya Hot Current ndiye program yathu ya lero muli ndi ine mbali zakuno muli ndi ine ah, sono ukakhala kuti uli wekha umayenera kuti usankhe dzina labwino Eh, kuti wonder Yeah, yabwerera Nkwenda vuwi Msiska ngati mwakonda ndevu zamwayi timavomeranso tilibe problem ndilinso ndi achimwene anga alembe athu ah, ine ndimakondabe Lamaphang'ombe mundilolebe kuti Lamaphang'ombe ayimalizatu obanda akoneka kuti imene ayi maphang'ombe Wanangwa Chunga takulandirani Yes. ochunga ayi zikomo kwambiri tinene kuti a Banda anali ku Mlakho nde chifukwa cha traffic akuyesetsa ndithu kuti athamange atipeze komano pokuti nthawi yakwana Sitingaimitse program kunena kuti iyayi tidikire traffic ndiye kuti sitikukulemekezani amene mumatsatira program imeneyi so mkatikati mwa ndime Banda akhoza kutipeza mu program yathu ya lero tisananene kuti kodi tikufuna tikambirane zotani. Nkhani zathu ndi zitatu zimene tikufuna tiunike mwa msangamsanga. Nkhani yoyamba tikunena kuti a President a Professor Arthur Peter Mutharika asankha nduna zina ziwiri kuonjezerapo pa nduna zitatu zimene adasankha kale. Tsopano ndiye kuti tili ndi nduna 5 zimene akuyenda nazo ngati boma, iwowo atalumbira kukhala pulezidenti komanso Mayi Jane Ansah atalumbira kukhala achiwiri awo. Tikuyembekezabe, ndiye kuti mwina nduna ziwirizi zikamalumbira mwinanso a Chihana akhala akulumbira because tikuyembekezeranso kuti a Chihana paja ndiye akhale second vice president. So two more. cabinet ministers appointed kodi ikuoneka bwanji how is it shaping anthu mitima ili phapha eya amene ali kunja chifukwa cha a Mutharika amadziwika ndithu kuti iwo samasankha nduna zambiri so anthube akumaona kuti mwina ah, akhoza kufika mwina 25 kapena 20 sono 5 zasankhidwa ngati angasankhe 25 ndiye kuti kwatsala 20 Yeah. ndiye kuti anthu akumalimbabe mtima koma ifi afuna Ndikumamva figure ya 18 to 20. yes ena amene akuti ndithu zonse pamodzi including iwowo ndi a vice awo Wow. because wakhala uh, ndekuti 16 member cabinet plus the president and the vice Yeah. you know so iyayi tiunike kuti nduna zimenezi mukuziona bwanji komanso line up yake Yes. ikuoneka bwanji ngati ingatsogole mmene ikutsogolera apa Yes. imeneyo ndi nkhani yoyamba nkhani yachiwiri Zikumveka ndithu kuti iyayi anthu ali pa kalikikalikiliki pamene nyumba ya malamulo ikhale ikutsegulira sabata ikubwerayi singayambe nyumbayi asadasankhe maudindo ena nde maudindowo akhala akusankhidwa kumenekoko ngati a speaker akhala akusankhidwa kumenekoko woyamba uh, wachiwiri woyam, eh, wachiwiri woyamba wa Yes. speaker komanso wachiwiri Wachiwiri. uh, kwa wachiwiri Eh, zovuta first deputy speaker ndi second, second deputy deputy speaker speaker. muchingerezi zosavuta yeah. koma muchichewa wachiwiri wachiwiri chabwino komanso kodi nanga leader of opposition kumene konse kukumveka mayina kodi zikukhala bwanji tifuna tiunguze komanso mwina tiyankhulepo za mayina amene akumveka m'mipando imeneyo kenaka tifuna tikambirane za amalawi 4 million amene akhoza kukhala osati amene akhoza kukhala amene akhale opanda chakudya kuyambira oktoba ino kufika march Kunenanso report yo ya mvac yo ikunena kuti 8000 nde akhaliratu alibe mwina olo phala enawa mwina atha kumakhala konka phala koma 8000 phala atha osalipeza kodi ngati dziko tikukonzeka bwanji cholinga chokuti abale athu amenewa asasowe chakudya komanso tionjezerepo kuti a president Mutharika adali ku Mulhako achita comment za ma school fees aja a secondary school kuti iyayi ziyamba mu january tikuzimva bwanji tikuziona bwanji ochunga tiyambe nthawi yathu ndiyochepa nkhani ndi zambiri nduna zina ziwiri Yes. zasankhidwa a Mutharika akuoneka kuti sali paphuma ayi akusankha modekha ndithu anatipasa nduna zitatu Padusa ndithu almost a week and half if not two weeks akuyendesa boma ndi anthu amene amawakonda akumachemerera kwambiri akuyendesa boma ndi phone basi kungoyimbira uh, ujena president aku Ahekainde, ahekainde Hichilema. kwauza kuti ase uli nchimanga kumeneko Bweresa. ali ndili nacho bweresa 200000 tons zatheka pamenepopo Ati anaimbanso phone ya whatsapp sadagwiritse ntchito even ndi ujeni yomwe ati bando yake ati 212 mb Eh. sadayende chigulu cha anthu kuti ndikatenga chimanga you know ndale zikumalowapo kufuna kuwapsesabe mitima inawo but the story that we talking about madzulo ano ndi yokuti a Roza Mbilizi amenewa akhala nduna yoyamba mzimayi you know, mu anthu amene asankhawo azimayi ama- amadandaula dandaula so mmodzi mayi watuluka komanso nduna yoyamba ya mayi kukhala ku unduna woona za ah, Zaulimi. zaulimi agriculture uh, uh, irrigation and water development komanso asankha bambo george Partridge kukhala ngati nduna yoona za mafakitale, malonda, mabizinesi komanso zokopa alendo. Ku- Pamenepa ndiye kuti nduna zija taonjezerapono pa Alfred Ruwan Gangata amene ndi nduna ya zamziko Yes. komanso a George Thapatula Chaponda amene ndi nduna yoona za maubale akunja Yes. ndi a A Joseph Mathyola Mwanamvekha amene ndi nduna yowona za chuma komanso chitukuko cha za chuma a Chunga timati tikamaunika anthu awiri amenewa tionenso line up imene ikusongolera kuti kodi ikusongola bwanji ndunazi anthu ambiri aperekapo kale ndemanga zawo but timaona ngatinso ifeyo ngati program imodzi imenenso imapanga analyze zinthu mmene zikuyendera mdziko muno tibwere tizaikepo mlomo mukuona bwanji additional 2 yeah. komanso a total of 5 yeah. how is it shaping up mm -hmm. are, we, are we gonna see something different mm -hmm. are we expectant that wow i think zinthu zikusintha kapena thuere tisankhule kwambiri yeah.
ndiyambireni mawu otere apm akapambana tonse tizasangalala because malawi azakhala atawapambana chabwino ndifuna kuti amalawi tizikhala ndi understanding imeneyo yokuti ena asamaone ngati kuti koma awowa alephere alephere Kuti ife tioneke 2030 relevant. ndikutali 2030 ndikutali yes tachita ndale kwa nthawi yaitali even ife panopa people don't know how much we dete we detest kumakhala panopo ndikumazuzula anthu andale we don't like it Yes, it's ena okay. amaona ngati kuti ndi zinthu zokuti basi zimangotisangalasa we don't Yeah. tinakasangalala kumakhala pano ndikumayamikira kuti zinthu zikuyenda bwino unfortunately anthu andale mMalawi muno ndi anthu osamva and pamayenera kuti pakhale wina olimba mtima wokuti aziyankhula zimenezo and ifeyo tinauvala umenewo udindo umenewo kuti tizipanga zimenezo so tiyambe ndi cabinet cabinet makamaka the two last introductions uh, in- additions amene apanga ndiyambe ndi a george partridge yes a george partridge anthu ambiri tikuwadziwa ngati munthu wa uh, amene wakhala mcorporate Yes. kwa zaka zambiri akhala akuyendesa banki ya national bank banki yayikulu kwambiri mdziko muno for a long period. In fact, But mwina 11 years.
the longest 10 serving, years. if I'm not mistaken, Yes. CEO Yes. wa National Bank. Yeah. Anachoka ku National Bank kenaka nkupita ku press. Yes. Yeah? Yeah. Ku motherboard eh, sopano kupita ku press. Yes. Yeah? Ndikukakhalanso ndithu otsogolera kumeneko wa press. Ndi munthu onena kuti anthu amamulemekeza in the corporate industry. Yes. Iwowa for the benefit of amalawi kuti tizichita appreciate so munthu kumene akuchokera iwowa sukulu yawo yoyamba ya degree anatenga ku sukulu ya ukachenjede ya university of malawi chancellor college Yes. kumeneko anapanga bachelor of sciences a social sciences Yes. ndikuchita major mu economics Yes. anapanga major mu economics ndipo masters yawo Yes. anapanga university of southampton ku uk yes Uh, masters yawo ndi ya zachuma economics mm -hmm. yes. komanso iwowa anatchatala anapanga yeah. nawo za accounts yes. fa ena kawiri kawiri amangopanga za economics osapanga yes. za accounting yes. ena amangopanga za accounting osapanga ukuku koma awa ndi munthu mmodzi oti anaphatikiza za economy mm -hmm. komanso uku za accounting kuphatikiza mm -hmm. and on top of that yes. akumeneka akuonekanso kunena kuti ayi ali kumene angopeza kumene a phd now yeah. we're about to validate ah, za za phd yawoyo Yeah. koma ndi munthu oti ndi wophunzira komanso ndi munthu amene anthu amamulemekeza kwambiri in the corporate Yeah. iwonso as a person ndi munthu oti amakonda kupanga ma investments ochuluka ine ndikuwadziwa ngati munthu mmodzi amene amakonda zomangamanga is always building and investing even ku lake shore ali ndi malo onena kuti malo um, uh, malo a hospitality industry moti zinandipasa chidwi nditaona kuti unduna wawo akuphatikizanso ndi unduna wa tourism Yeah. so it makes a lot of sense because ndi munthu onena kuti ku tourism uko ndikuona kuti it's also a fam- familiar territory because personally he has also invested into that field tikakamba kumbali nayo ya zamalonda chifukwa ndi munthunso wa business na akupanganso apply komanso sungakambe nkhani ya business osakamba nkhani ya mabanki fa mabanki am- ali key stakeholder wothandizana ndi anthu a business in terms of capital financing kupereka ndalama zokuti anthu aziyambira ma business ndi zina zoterozo alinso ndi a better understanding of how to handle ma banks ndi uh, ca- corporate synergy ya anthu a business komanso awa ama a bank so for me ndikuona kuti ndi munthu wa experience right kundaleku sindikuwadziwa kwenikweni akuoneka ngati ndi novice akubwera kumene yes ndiye tinene kunena kuti kumbali ya ma qualification kwa ine akundikhonzera bwino pamenepo pepani number ndakugwira one kukamwa.
yes ehe kundaleku anthu ena amanena kuti kapena mwina amasonkha memo mwanseri ehe zitha kutheka komano should you should that be the case kuti munthu kuti userve utumikire dziko lako ndikuti pena pake uzikhala Usonkhe. kuti kusonkha can the president not appoint somebody purely based on experience and merit whether you are a politician or not kuti iwe tabwera uzathandize kutumikira dziko lako Yeah. should people st- still try to find out kuti what is your connection Aye. to politics ndipo ife zimenezozo tikuzuzula Ah, ngakhale timati eh, memo politics memo Yes. politics tikusauka m'Malawi muno chifukwa cha memo politics we, we fail to go forward alipo anthu ena amene a Mutharika tikupempheni If they qualify and are the best for that position, appoint them. Yes. kaya sanasonkhe Yes. kaya sankaoneka kuti amavala za blue koma ngati angakuthandizeni kukwaniritsa masomphenya amene muli nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino please do that ndipo uphungu umenewo tinkapereka ngakhale kwa a Chakwera Yes. tinkanena kuti those people that are capable mm. anthu othekera and tinawo apaseni maudindo exactly tinawo them tinawo we have them in this country what's the point of kutenga stuji wa chipani mm. amene mudziwa zonero uyuyu sangakakwanise mm. so kumbaliso ya region mm. mafuna ndene kuti a Partridge amachokera kuno ku southern region yes. uh, chaku chileka yes, yes. Mm -hmm. but he married from the north yes. kwanu ku karonga hey. Eh. um, ndi munthube onena kuti to be fair si munthu amene anthu amamuona ndi makaka andale kwenikweni anthu amamuona ndi makaka a, a, a business zimene zonse zimathandiza mkabineti because anthu nthawi zina mukangolowesamo anthu a politics kwambiri anthu amakutengerani ngati its just a political cabinet not a business minded development centered cabinet china chomaliza chimene mafuna kunena ndichonena kuti uh, uh, a Partridge-wa mukaona ndi anthu amodzi amene angathe kubweresapo nzeru zina za nkhani for example za expenditure ku boma kumakhala kusakaza kwa chuma ku private sector ndi malo amodzi amene ngakhale kumakhala nawonso kusakaza kwawo maka kumtu- kumtundako koma generally ndi anthu onena kuti akafuna kufinya amafinya mwina nzeru zimenezo ndi mwayi wawo kuti a Partridge akathandizire Mutharika ndi the rest of the cabinet kuti mfundo zimenezi zikalowe mu nkhani ya kayendesedwe ka boma so A Partridge nde ndayankhula motero.
Chabwino. Kuchoka kwa a George Partridge tipite kwa Kwa mayi Roza a Roza. Mbilizi. Now, a Roza nawonso ndipereke school background yawo. Yes. A Roza Fatchi Mbilizi. Yes.
Iwowa nawonso anaphunzira ku University of Malawi. Yes.
Chancellor College. Yes. Ndipo kumeneko nawonso anapanga uh, Bachelor of Social Sciences Yes. ndikupanga major in economics. Nawonso anapanga zachuma. Yes. Uh, iwowa anapanganso masters masters yawonso ya zachuma anapanga from the university of queensland ku australia iwonso anapanganso certificate ina ah, yapamwamba yokhuzana ndi za budget ya public sector budgeting imene anapanga ku university yotchuka ku america

ndi munthu onena kuti apanga makosi osiyanasiyana maka zokhuzananso ndi misonkho koma kwambiri malo amene agwira ntchito kwambiri ndi ku bungwe lija losonkhetsa misonkho bungwe la malawi revenue authority kumeneku the highest position imene anakhala ndi position ya wachiwiri wa mkulu Yes. wa bungwe ya la bungwe la mra Deputy Commissioner. deputy commissioner general ndi kumene anakhala ndithu for quite some time um, iwowa kwambiri tikakamba ku nkhani za ndale asiyana ndi apatridge mm. iwowa makaka a ndale mm. ankamveka mm. kuti iwowa akhala ndi kaubale kabwino mm. ndi a dpp yeah? yes. in fact nthawi ina pamene panali change of government mm. mukumbukira yes. nthawi imene amayi anazabwera mm -hmm. anazawachosa mm. ku mra mm. pamene dpp inabwerera back in power mm. ndi a Mutharika mm. she went back mm. to mra mukumbukira nthawi yes. imene yeah? remember even pamene pankakambidwa nkhani za tp Yes. She was also mentioned mu nkhani za TP. Yes. Chifukwa choti anthu amaona ngati kuti chifukwa cha ku- kuphatikizidwa Connection kwawo yawo. ku DPP. Yes.
So yeah. she has been connected to DPP for quite some time. Yes. Um, koma chaka chino nchimene apambana mm. for the first time ngati member of parliament mm. iwowa ayimira ku Mangochi mm. ndi kumene apambana ngati member of parliament for the first time um, ndipo akhala mmodzi wa uh, female mps a dpp kulowa ku, ku, ku, kulowa ku, member- ku parliament komanso ndikumbuse Yes. kuti nthawi imene tinkapanga uh, ma nominations maiko pa- ma, zipani zinkabweretsa ma nominations awo Dzina lawo lidatchulidwa. Linatchulidwa pamodzi ndi dzina la Jane Ansah. Dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi la a Msaka Yes. ngati anthu amene a Mutharika amawaganizira kuti atha kukhala running mate. So even at that time dzina lawo limadziwika kunena kuti si munthu wamba ku DPP ko koma kukhala ndi munthu woti ali close ah, kwa a Mutharika komanso munthu woti akumuganizira kuti mwina atha kuthandizira kuyendetsa ah, boma komanso kuyendetsa chipani at that for ah, during the election period. So ndi munthu woti akudziwika. Yeah. Ndinenenso ku mbali ina kunena kuti iwonso ndi munthu okunena kuti she's an investor. Ndi Right. munthunso wa business. Yes. Ku mbali ya za agriculture, I would say kunena kuti kwambiri I don't I have not known her ngati munthu wa agriculture per se. Chabwino. koma connection imene ndingayipereke ndi yonena kuti ku ministry of agriculture kumachitika nkhani zambiri za procurement right nkhani zambiri za procurement zimene anthu takhala tikuzidandaula yes. kugula fetereza yes. ndi zina zoterozo yes ku mra mm. simungakambe nkhani ya procurement mm, osakhuzanso nkhani ya taxes yes. amene aja amadziwanso mmene boma imapangira mm. procure zinthu mm. ndi mmene zinthu zake zimayenera kukhalira mm. kumbukirani kuti kumene kujanso kumakhala nkhani ya budget is a big issue and kumbukirani kuti ku, ku sukulu yawo nakambapo nkhani yoti anazama nkhani ya uh, public sector mm. uh, budgeting imene anapanga ku harvard ija mm. so ndikuona relevance imeneyo komanso chinthu china chimene naona ngati pali connection ndi yonena kuti ku civil service monga tinanena nkhani ya uh, a partridge Yes. anthu minister of agriculture akhala anthu akudandaula efficiency kuti zinthu zimachedwa muona kuti anthu kugula fetereza mvula ili- ikutha pamene anthu kupanga procure fetereza ndi zina zoterozo efficiency imene munali nayo ku mra ndimene anthu akuyembekezera kuti machawi amenewo ndi amene mukalowe nawo ku ministry of agriculture chifukwatu ku mra kumakhala matarget tikufuna kuti misonkho mu target yanu mutolere mwakuti mwakuti Yeah, so because of that uh, she's one person that may bring that mm. koma ndimafuna kuti nthawi zonse tizikhala fair mm. kunena kuti um, iwowanso ndi munthu mmodzi amene anatchulidwa pa nkhani zina zokhuzidwa ndi mm, uh, milandu yokhuzana yes. ndi uh, uh, uh, president yes. a Mutharika yokhuzana ndi mmene uh, TPIN, TPIN, TPIN, TPIN. TPIN number yes. yeah? inagwiritsidwa ntchito kuti it was abused dzina lawonso inatchulidwapo yes. komanso quite recently Yes. as of last week Yes. panachitika nkhani yokhuzana ndi uh, amene anali former mp constituency yawo mm. uh, um, uh, Kingston. victoria kingston Yes. kuti iwowa amafuna kuwapanga chiwembu mm. yeah? mm -hmm. uh, ndipo zikuoneka kuti panali maumboni ena ndi ena mpaka na, anagwira pana- pana atulutsa pa belo uh, victoria Kingston, kingston yes. nde dzina lawonso inatuluka in the social media Yes. ndi nkhani imeneyoyo ndimafuna kuti tizikhala fair kukamba mbali zonse zonse koma timanena kunena kuti amati you are innocent until proven guilty so By the because of that competent court of law, yes. yes so because she has not been proven guilty it's difficult for us to comment on a case that she has not been that she has not been proven guilty of so these two additions Yes. akubweresa a fresh face chifukwa sanali mkabineti ya, ya dpp kumbuyoku there are new faces ya kujoin up amene popo ndoti nkh- ng- nkhope ya nyuwaniso ina imene tikuyona ndi a Gangata Yes. chifukwa tikuwakumbukira kuti a Mathyola komanso a Chaponda ndi nkhalakale amene wawa mu dpp mu Yes. Ah, ena akubwerezaso ndithu maunduna awo omwe wawawa foreign affairs ama a- a Chaponda anakhalaponso Yes. Ah, ngakhale amatcholaso adakhalaponso a minister of finance so iwo akubwereza koma a Gangata tikuona nkhope ya nyuwani uh, roza mbilizi Yes. nkhope ya nyuwani komanso a george partridge nde amwe mwamsangamsanga Brian ku agriculture ifeyo tinene zoona um, ngati sitinadye mdziko munomo i think china chilichonse sitingakambirani ayi you know pakakhala kuti pali njala you can't discuss anything anthu amafuna kuti akhute kaye zina pambuyo. Ali ndi udindo wotani mayiwa pamene akubwera kuzalowa nthawi imene ku agriculture kwakhala kukukhala ma scandals kwambiri Yeah. there's Yeah. so many scandals Yeah. that titha kutchula Yeah. chaka ndi chaka ndi scandal yake imene Exactly. imatuluka Exactly. ndipo iwo akukhala mayi woyamba Yes. kukhala nduna Yeah. yowona za ulimi we've Yeah. never had a female uh, agriculture minister Yes. zikhala zophweka bwanji kapena aku- aku- akupita Sizophweka. kumadzi ambiri otani how should she manage this Yeah. kuti anthu chifukwa ayambako tikulemba history yawo Yes. anthu tizakumbuke bwanji Yes. kapena how atani iwowa Yeah. kuti amalawi akhulupirire Yeah. kuti amzimayi Yeah. Yeah. akakhala mzimayi pa nyumba nde timadziwa titidya pa nyumba pano Yes. pa this challenge that Yeah. she's been given how does how, atani
tayankhule Amayi Roza Fachi Mbilizi position imene akupasani a Mutharika si position yophweka tipemphe it will demand your uttermost attention to detail kumeneku kuli anthu onena kuti akupangani sabotage Mm, anachimbwandira chimenecho you cannot afford to sleep ngati mmagona inali kalero koma panopo you cannot afford chifukwa kungotere mpezeka kuti fetereza wachoka ku butchery so samalisani ndipo mukati muone anzanu kumbuyoku samatuluka pa mpando umenewu ndi nkhani zabwino ayi so you have got all the reasons to be very very careful ziwaninso kunena kuti kumenekoko ndi kwa anthu onena kuti si ku MRA ayi awa ndi typical civil service imene kawirikawiri kachitidwe kake ka ntchito kamafuna mabureaucracy mukayendera bureaucracy kwambiri Muzapezeka kuti mvula yatha fetereza simunagule and anthu azanena kuti ah mwamuona mzimayi uja sanatithandize. Ife pano timafuna kunena chilungamo ncholinga chonena tikuthandizeni. Muziwe kuti alipo anthu ena amene amaona kuti women appointments ah azimayiwa sangatithandize. Tisamanene mobisa enawa abisala ku mabungwe koma truthfully Amalawi ambiri amakhala ndi patriarchal background yonena kuti kaganizidwe kawo nkonena kuti mwamuna ndi amene can do better job than mkazi so mudziwenso kunena kuti mukupita ndi flag ya the gender identity of women kodi muchitisa manyazi azimayi kapena you're going there to prove a point kunena kuti mzimayiso can do this and can do better kumenenso kuposa azibambo kumenenso mukupitako tikuziwiseni kuti unduna umenewu si si it's not a junior ministry it's a very senior ranking ministry and kumalowa ndalama zambiri Kumalowa ndalama zambiri. kugula zimafetereza zimene tikupempheni chonde Musakhale tempted in any way maka ndi anthu awa madobadoba awa amene amabwera mu dzina lonena kuti ah, chemwali iyayi inuyo mukugwira mukutipula iyayi odya mkachi- o- o- wa mkachisi nayenso amadya mkachisi tabwera kuti tigwire nanu ntchito mayi akupwetekesani akupwetekesani ife tikufunirani zabwino ndipo ameneyoyo akuthandizani kuti mpange ka deal mazulo akhala atatumiza pa facebook nkunena kuti eh mai ujatu wayambako Wayambako. eh Yes. so tread carefully protect yourself tatengani uphungu kwa anthu amene akuthandizeni osati anthu amene angotha kungoku- basi kungofuna kukusangalasani ayi otherwise we wish you zabwino zonse we wish you all the best and we'll be here watching tinanena chimodzimodzi Yes. a Kawale pamene amalowa Yes. tinanena some of us Yes. ndi munthu woti timadziwana nawo Yes. koma tinanena kuti zikakhala sizikuyenda bwino Tizidzudzula. tizanena Yes. amayinso Yes. tikuwafunira zabwino zonse Yes. zikakhalanso kuti sizikuyenda bwino Yes. tizinena Yes. kuti ku ministry of agriculture Yes. tiona ngati pena pake mwina sizikuyenda bwino but otherwise we're giving you all the best of Wishes ndipo tukhulupilira kunena kuti a Mutharika akukhulupilirani chifukwa akuona china chake chonena kuti mutha kuthandiza Malawi. Chimene aona a Mutharikacho chioneseni kwa a Malawi kuti a Yes. Malawi aonedi kuti a Mutharika aona china chake kwa amayi. Mmene tanenera kuti inu mukhala nduna yoyamba ya amayi kuyendesa unduna wa za u- ah, Zaulimi. zaulimi komanso ah, chitukuko cha madzi ah, Anthu ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi kumeneko kukhala zotani. Mmene tanenera kuti kumeneko nde ma scandal samatha yayi. Chaka ndi chaka I don't know kuti kodi inuyo a, a, a, a DPP ayitchula chani because I don't think kuti ah, izogawana ka fertilizer aka zangotha zimenezi zipitirirabe maybe they will change the name abwerera ndi dzina lawo but zimakhala ndi mavuto kwambiri zimenezizi and nthawi zambiri anthu amadandaula timing ya zimenezizi ma logistic challenges and all that and all that we hope you manage that Yeah. so that mawa tibwere pano tizaombere manja chimodzimodzi mwina a Partridge so mwina talankhuleso chifukwa Yes. tangowafotokoza iwo ngati munthu ndi unduna amene apasa apasa mwanena kale kuti iwo ali ndi kuziwa kwakuti kwakuti Tiyembekezere zotani makamaka mwina tikayang'ana ku business and you can see kuti maundunawa akuoneka kuti akuphatikiza ambiri yeah mwina zomwezo zimene tikuganizazo kuti a Mutharikabe akuonabe kuti sitingakhale ndi nduna for every title yeah imene tili nayo imene tidakhazikisa so yeah you can see iwowo aphatikiza industrialisation business Tourism. trade Yeah. and tourism Yeah. apange bwanji Yeah. expectation ya Malawi kwa yeah. a Partridge Yeah. mwina sananena za Partridge maunso amodzi omaliza kupita kwa a Roza ndi onena kuti if you remember nthawi imene DPP inali back inali m'boma yes Um, inalipo nthawi imene kunali minister of agriculture a Chaponda yes and panazatuluka nkhani ya chimanga Yes. yeah? Yes. zinazavuta kwambiri mpakana anawapanga suspend as minister Yes. yeah? Yes. nthawi imene a Chakwera ana- analowa m'boma panali uh, zinapereka manya- nyama no the first minister anali aujeni um, a Lobin Lowe ya a Lowe yes panachitika nkhani Yes. mpakana anawachosa Yes. ngati Yes. minister Yes. so all I wanted to say is kunena kuti The precedent has been set kuti anthu amachita struggle ndi undunawo mpakana ena amachita kuchosedwa we pray kuti that will not be your case tikapita kwa Partridge uthengawo sikutinso tikusintha ayi it's the same standards we are demanding from him kuyendesa national bank kuyendesa press ndi kuyendesa boma ndi zinthu zosiyana namva wina wake akuti kumakhala madriver okula mtima omakuza Yes. kuti ise i have been here forty chakuti iye. Exactly.
ndasintha ndayendesa mabwana ndayendesa Yes. chani Who are you?
ungandiuze chani driver woti akuyendesa Yes. umakuza choncho Yes. so this is not ujeni eti uh, private sector Ayi, it's not. abwana amatha kumamunjenjemera Eh, kwambiri ukuku eh. ana okula mitima Yes. ana ovuta kulera ukuku a Patrick tikuwuzeni uku nkuboma Mm. uku nkuja anthu amatha kubwera 10 koloko Mm. munthu amatha kukhala ndi masiku 40 ali ku holiday kudabwa kuti iyeyo aku- aku- aku- akuyankha za mwano chonchi akudalira ndani Akudalira ndani. akhala ndi anthu oti ali nawo kumbuyo kwawo amene Exactly. amalimbisa mtima Ndipo uku nkuja kumapezeka kuti ndi nephew wa nduna ina Yes. or kumene wamkulu wina ku chipani Yes. anthu ake amakhala kumeneko Yes. so ifeyo uthenga kwa inu nkonena kuti undunawu ngwaukulu maka pamene auphatikiza Yes. chifukwa tikakamba nkhani ya tourism Yes. ndi Kunali- mbali imodzi Yes. imene ife ngati dziko

pitani tifuna mukaonese impact komanso ku nkhani za malonda Eh, trade kumeneku anthu amachita kudandaula kunena kuti ngati pali malo amodzi amene anthu safuna kuti azapange business ndiyedi kunoko Mm, kuti alandire zilolezo the business environment is not friendly kuyamba nkhani ya, regu- ya, ya regulation eh? kuti munthu alandire zikalata zilolezo ma bottlenecks phwi nkhani ya misonkho imene munayisanjira nkhani ya leba kumene kumangopeza kuti imakhala ngati makhoti anangopangana kuti azikhala mbali Ya. ya employee not the employer kuli zikhomo zambirimbiri ku nkhani ya business anthu amene afuna kupanga export malonda kumbukirani kuti tikhale ndi forex tikufuna ma exporters anthu amadandaula kuti government you have not been proactive simukuthandiza amalawi kuti azitha kugulisa katundu kunja kuti tizipeza takathandizeni a Patrick we are expecting that komanso kumeneko katangala aliko muyembekezere ndipo anthu a business koma mwina ife chonena kuti anthu ndinu wamkulu wa business anthu amakuziwani kuti ndinu munthu woti muli ndi thumba lanu maybe you're not prone to that But do not take yeah, ife, ife tiwauzebe koma e tiwauze chifukwa woyesera sama kodi munthu uti oloka bado maso pano Eh. sikuti satana sa Sa amabwera. amakongoda Mwamvuso.
Amangoti- kukumbusa tichikhalidwe taketu ndi phiri mwaona tu apa kubusa aota usandikumbuse ku china Eh. utakumana ndi anzanu aku college nde ma- Eh. makumbusana ti ma stories tanu ta ku college tiwakumbuka ta jamatawa analozunguza eh. so satana amabwerabe so Yes. a, a patrick chonde go and serve Malawi. Success yanu ya ku National Bank, Yes. success yanu ya corporate, Yes. anthu azinena kuti it was not a fluke. yes Anthu azinena kuti munthu uyu Eh. is truly a performer. mm. Musakuderere kuti iye akwati ukuko nkophweka, sikophweka. It's a different landscape. Koma we expect and wish you all the best. Tikufunirani zabwino zonse. Chabwino so 5 member cabinet panopa mmene tingowakumbusa amalawi ndekuti tikukamba a Roza Mbiliziwa amene ndi a MP komanso nduna yoona ah, za agriculture, George Patridge ah, nduna yoona za ma factory, ma business, malonda komanso zokopa alendo, Alfred Gangata, nduna ya za m'dziko, George T. Chaponda, nduna yoona za maiko akunja, a Joseph Mathyola Mwanamvekha, nduna yoona za chuma komanso chitukuko cha chuma. Mukuiona bwanji? Uh, Yeah. Are we seeing something different? Is this Yeah. a departure from the usual that we see politicians politicians komanso anthu okayikisa from the word go? Do we have anybody that we must not trust here ochunga kuti eh, so mukanakhala mmene mutayikapo chithunzi cha cha- cha- cha- yeah, tungoyika cha ndunazo. Gangata. Ayi, tungoyika ndunazo ndunazo kuti- yeah no no Yes. no um ndakumvesani Nah. bambo Msiska ine ndinene zoona pano tikayiona kabineti

koma kuyambira Gangata. Gangata Eh. ndi ena awiriwa tatchula a Roza Eh. Mbilizi as well as A Partridge. a Partridge. maka a Yes, Partridge. yes. It's, it's a big surprise Yes. so ndi zabwino fa chonena kuti business should not be as usual ngati Malawi angasinthe we cannot have business as usual because business as usual ndi zimene zaononga dziko lino Yeah. So let's depart tioneko nzeru zina komanso zimenezi zithandiza kuti kuchipani kuja anthu asamakhale ndi mtima wozolowera Eh, kuti nchathu kalechi as anthu asamaone ngati kuti chifukwa chonena kuti anapanga misonkhano fe- 30 then they're guaranteed kunena kuti alowa mu cabinet ayi nde aliyense even alowawa azichita mantha Eh. kuti eh, apa nde zimafunika kuti munthu pa udindo wa boma uzikhalabe mtima anthu amakhala comfortable kwambiri Don't be too comfortable.
So this is helpful. yes Komanso mukaona kuphatikiza kwa ma ministries kuthandiza nkhani ya ku, ku, kuchepesa Kuchepesa. expenditure kapena ku- kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma that one i like it what i'm just wondering now is nanga si each ministry imakhala ndi ma Imakhala ndi directors PS, ambiri mbiri eh, ma director, ma mi- ma ma PS, PS ambiri mbiri yes. nde tione kuti tsopano Asakaniza apanga bwanji. asakaniza motani yes if you use merit we even clap hands for you Yeah. kumbali ina ndinenenso kunena kuti a Gangata position ya a Gangata we're still waiting kuti tizamve proper clarification yes chifukwa mukapanda kuika proper clarification ya a Gangata kuzipezeka kuti maministers azilowererana ntchito kena kazayamba kukolana kena kazizathera ndale A Gangata anatiuza ati iwo ndi prime minister. Iwo akuti ndi prime minister. Yes. Eh sono mumafunika kupanga define Mm. kuti context ya ku Malawi prime minister ali ndi mphamvu zotani? Nduna zonse zizikagwada kwa Gangata. Imeneyo a Chaponda azikana ndimafunako ka dollar kuti imeneyo Yeah, yeah, ndungo joker. Eh, But eh, on a eh. serious note, So- so- it's a minister of state. Yes. I think tidanena kuti would be interested to see Exactly. his job description.
Ehe. Kuti azitani kwambiri but just to say minister of state working in the president's office Yeah. it means kuti iwo ali ndi mphamvu zambiri Yeah. mwina yeah, but we, we are yet to, yes to find out so so pamene popo iwowa we we have not known him as much ngati kuti munthu onena kuti wakukopareti kapena munthu onena he's a kuti business guy He's- he's a business guy. ananena kuti from the age of 19 Anayamba he's been business. doing business ndi anthu ena akumanena kuti ah zili ndi ubwino ndi kuipa kwake Yeah. Kumbali ya ubwino anthu akumazanena kuti ah nthawi zina umafuna anthu ongodziwa kuti how can you make things happen basi Osalowesa ndale Ah, za- anthu enawa bureaucracy azamkalasi zimatichedwesa but on the other side anthu ena akumazanena kuti aa koma maybe anthu munthunso ngati uyu zitha kumutengera nthawi kuti amvesese mmene government machinery imayendera so maybe that's why amuyika mu president's office kuti ndiofunikabe a little bit of shielding, shielding kuti amvesese sometime aziwe, adziwe kuti government machinery imayenda motani but otherwise mmene tanenera ndi nduna zina nawonso tikuwafunira zabwino zonse ndi programu yathu ya hot current ya lero pa 19 october 2025 timakamba kuti muli ndine ndevu zamwayi komanso a Maphang'ombe kapena mukakonda alembi athu awa ena chonga a Banda ayi ndithu anali kwa chonde uku kumene koko akuoneka kuti adachuluka zogula Mwina Ah, ah, kudali- adachuluka zogula. kudali- kudali kudali zachilengedwe Ku- ku- zambiri kufunika audit Eh, Kufunika a Banda mwagulako chani mwagulako chani kumawerenga zina zimene zimalowa pa social media kuti eh

anyamula ka jumbo kawo ka black akubwera nako kamene koko anacheza ndi amayi ena a ku Chileka interesting Yes. so and well anamasuka Eh. eh, anacheza nkhani zabwino but that's what uh, zikhalidwe zathu Uh, and kamene azimezi tikunyadira Yes. tikunyadira zikhalidwe zathu Sitikunyoza, Ah, ayi.
sitikunyoza ayi. Ehe.
zikhalidwe zathu ndi zabwino tiziyenena kuti aliyese mtundu uliwonse umadziwika chifukwa cha chikhalidwe chake sunganene kuti iweyo ulibe chikhalidwe ayi aliyese ali ndi chikhalidwe chake and tizizinyadira zikhalidwe Yes, zathu yeah. chabwino tipitirire ndi program yathu panopa nde kuti nyumba ya malamulo ikubwera ndithu uh, ikuyamba pa 23 uh, i think it's a wednesday ngati sakulakwa but next week uh, orientation apita kumene koko Yes. kulandira nduna and i mean sorry kulandira phungu wa nyumba ya malamulo ku nyumbaku Ah, padakali pano palipo 224 tikuyembekezera kuti tidzakhala ndi 229 malo ena 5 ndi kuti tikuyembekezabe kuti ah, tilongosolemo bwinobwino now ah, mmene imakhalira nyumba ya malamulo aliyense amazalankhula memo cha maiden speech yawo kuti mwabwera tikumveni musuke mkamwa Yes. koma mukhalanso ma positions amene amayenera kuti asankhidwe tili particularly interested in ma positions awiri Position yoyamba ndi ya speaker amene amakhala ngati mkulu wa nyumba ya malamulo paja tili ndi nthambi zitatu za boma ife ndi number 4 unofficially media komano nthambi zokhazikisidwa ndi zitatu kuli mbali ya president ndi nduna zawo kuli mbali ya speaker ndi ma mp kuli mbali ya chief justice ndi oweruza milandu now ukuku ayenera kuti asankhe mkulu woyendetsa nyumba imeneyi a dpp atsindika dzina la Sameer Suleman amene akuti Awa ndi amene a dpp akufuna kuti a- a- a- a- akhale a speaker kumbukirani kuti a dpp apeza aphungu 77 Yeah. pa aphungu amene tavotawa ndiye ndi a number 1 amene apeza aphungu ochuluka kwambiri uh, cohort imeneyi seconded by uh, ma independent oyima paokha uh, tinanena kuti oyima paokhawa Tiawona bwino bwino parliament ikayamba kodi ndi eni eni kapena ena adali okhumudwa kuzipani kwawo koma alipo 71 amenewawa uh, big population ya oyima paokha then pakuzabwera a mcp 53 mps amene apeza now pa speaker apo patuluka dzina la a Suleman kuchokera ku dpp komanso a pdp People's Development Party a Kondwani Nankhumwa president wawo adapambananso iwowa ali ndi phungu mmodzi iwonso akufuna atakhala speaker ndiye kuti awone atachita lobby anthuwa kuti awatsatire pakumvekanso mphekesera kuti a mcp nawonso akufuna kubweretsa dzina lawo lokuti ah, abweretse and i wouldn't be surprised nitaonanso kuti mwina ma independent ataona nawonso Alipo ambiri. manamba zawo ndi Yes. akuluakulu

Speaker of Parliament amakhala munthu amene akuthandizira kayendesedwe ka dziko lino Yes. in a very significant way chifukwa mmene mwanenera parliament is a very key stakeholder wa kayendesedwe ka dziko ndiye speaker timayembekezera kuti speaker akhale munthu amene ali ndi experience ya parliament itself akhale munthu amene enjoys the respect of both parties akuboma ndi aku opposition akhale munthu onena kuti anthu azitha kumulemekeza akhale munthu onena kuti azitha kupanga command uh, uh, command the house to order chifukwa nthawi zina kumakhala chipwirikiti Yes. ku parliament Yes. so ngati munthu sungathe kubweretsa the house together nde kuti you're not fit to be there you need someone who is going to be able to command command order kunena kuti iyayi panopo tiyeni tisiye zinazo tiyeni tipange izi wayenaso kukhala munthu amene you should rise above the colors of your political identity for the national interest um, ndifotokozere motere kunena kuti atakhala kunena kuti speaker wachokera ku mcp kapena speaker wachokera ku dpp kapena speaker wachokera ku pdp azitha akakhala speaker akaima paja anthu nkumati mr speaker sir kapena madam speaker madam eh mwani madam speaker madam ukhale munthu onena kuti even nakuchipani chako uzitha kuwadzudzula uzitha kuwauza kunena kuti izizi mukulakwisa let's have order wakuti wakuti tuluka akuchipani kumaka kudandaula ma forum kuti aa mukumatimenya mukumatikhiya kwambiri ameneyo ndiye speaker othandiza dziko so ineyo mukandifunsa kunena kuti ayenera kukhala wotani ayenera kukhala wotereyo chomaliza akhale munthu amene asakhale bribable easily asakhale munthu wonena kuti anthu atangompasa Ina- ina yake basi watheka chifukwa atha kugulisa parliament ino oh Ah. parliament timagulitsa bwana kodi ku parliament kumachitika zinthu kudusisa timabilu kuli anthu amene they have got big business interest in this country amene ma project awo amakhala in billions ndipo amafuna kuti akadzere ku nyumba ya malamulo ndipo amakayamba kwa speaker yo kumpasa kena kumutchula kena akachita approve ma sovereign guarantees a- yes kuti tikongole ndalama Eya. kuti yani tigule za katundu Eya, zina zake eya, kuti eya, sili- sili eya. kadziko lathuli kuti lilipira Eya. zimenezo zimadusa kumenekuja kwambiri so tima sg tija sitimasewera bwana kwambiri ndipo utakhala wotengeka kumeneku ii, utha, utha kutuluka bwino koma utaononga dziko so we need someone who can be able to say no Yes, ayi. tifuna tipange za national interest pomalizira ndi nthawi atchula Yes. mayina amene ti- pa- panali amayi catherine gotani hara mukuona Yes. mwanu Yeah. anayigwira bwanji ntchito imene mu zaka 5 imene akhala ngati speaker No. do you think Yes. amaweramira kwambiri ku mcp kapena mcp atha kunena kuti aa amayi mmatipweteka inuyo kapena mcp iwuze kuti ee amayi munati- munatigwira mkono mmene mujamu Yeah. Mayi Catherine Gotani Hara, generally, I would say she tried her best. Um, ineyo ndikudziwa kuti panali ma areas ena ndi ena amene anthu amawadandaula opposition sizimalephereka Yeah. koma generally kuti munthu munganene kuti amayi aja sankadziwa zimene amachita ayi she looked like a woman who was knowledgeable mayi oti amadziwa zimene akuchita So sober? Eh, very sober very very sober Okay. komanso mayi onena kuti chifukwa taonapo tu ma, ma speaker of parliament ku southern africa ku akukwiya kufuna kumatuluka utsi mmakutu koma anali mayi oti she had a very good sense of control self control mm. yeah ndikumatha ndithu kupanga discipline ena ndi ena so generally she tried pena ndi pena pamaonekabe kuti a apo khala ngati akukondera za kwawo sizimalephereka sizimene sizimalephereka otulusa ambiri amatulusa aku opposition Chabwino. achina Suleiman mm. anatulusapo mpaka one time muti a Suleiman ana anawapasa ka suspension ku parliament for quite some time yeah? actually nyumba ya malamulo imene imatseka Yes. A Suleiman ananena kuti ine ndikubwera koma ndikazabwera ndikuzakhala pa mpando anayima on a point of order. Ah. Eh, anayima on a point of order kuti ah tikutseka nyumba ya malamulo. Yes. Koma ndimati ndinene Eh. mayi tikamabwera Eh. ine ndizakhala pa mpando Pampando. wanu inu muzakhala ku opposition. Zikupherezera ndi a prophet a Suleiman amayiona ana anayiwerenga kale anali akudziwa kale kuti chipani changa chinditumiza ineyo Yes. kukakhala ujeni umeneko pamene brian banda amacheza nawo mu times exclusive Yes. iwo ananena kuti ati anali odabwa ati ndipo samayembekezera ndipo ati sanalotepo zonena kuti azakhala speaker of parliament koma kavidiyo ka tinako Kodi anayankhula zimene- Ayi, anayankhula zimene zozonyima. Eh, so anthu andale mmadziwa Yes. so you never know mwina amangoyankhula Yes. kuti iyayi basi kutanthauza kuti ife tizakhala mbali iyo imene yolamula not necessarily mpando wa No, speaker he actually said, "No, I I'll will be be sitting in your sitting chair." in your chair. Yes. Eh.
ayi koma dzulo anakana okay, Ehe. but him as a candidate yes mukuwaona bwanji munganene bwanji iwowo m'maso Yes. mwa ifeyo mmene tikuwaonera ifeyo Yes. is he suitable to be a speaker Yeah. because pali anthu ena timatha kujiya Yeah. koma kuti si titayendese chinthu mwina sitingachiyendese Yes. inuyo iwo chifukwa this guy has been very instrumental even ku nkhani za agriculture

how would you describe him mwamsangamsanga chifukwa ndimasunga I- nthawi if, if you ask me Yes. this is my personal opinion yes ine ndikuwuzani ngati kuti pena pake ndinazaona ngati kuti aa dpp aganiza bwanji chifukwa Na iwo mantha- watu ndi munthu oti atha kuwathandiza kwambiri mm. atakhala kuti opposition yakangana Mhm. anthu amene angamayimisane ndi opposition Mm. anthu ake ndi awo So akakhala speaker So zizivuta. akakhala speaker zizivuta. So I was like, ah, Mafuta anachita nawo participate.
Pamenepa aiganiza motani. But I'm sure anali ndi zifukwa zawo. Right. So ine ndikuwuzani kuti iwowa iwowa as- asule- asuleman typically ndi munthu onena kuti anthu ambiri sitikuwaganiza kuti atha kukhala speaker tizinena zoona pano chifukwa munthu amavuvu anthu kawirikawiri samamuyembekezera kuti atha kukhala speaker koma amanena kuti nthawi zina you give someone a chance then nkuona kuti kodi atha kukwanisa kapena ayi to just write him off asanapasidwe mwayi it is going to be unfair nafenso mwina ena sankadziwa kuti pano titha kukhalapo Zoonadi. so nawonso tiyeni tione akakhalapo akakhala kuti awi- awina because it's not automatic Yes. kuti awina akavota Akavota. akavota Ndi akav- akavoteredwa iwo nkukhala Tizaona kuti kodi atha kukwanitsa kapena ayi. Koma tasimikizire kuti anthu ambiri akukayika. Anthu akayika kuti mm, koma mnyamata amene nthawi imene Not, not, temper. not that simungakwanise uspeaker Ayi. koma anthu amene amaka- amakanda kunkhongo amene akuti kodi tikupanga feature pabwino player yi Eya, kandinani mmene.
kuti akakhala speaker sitinamu sitinaluze. sitinaluze in terms of uh, u- you know kubweretsa. value Yes, Yeah. yes, yes, so yes. Yes. tiona kuti uh, aphungu agwirizana motani Yes. komanso mukakhala speaker anthu tiyembekeza kuti tiona kuti mwasintha bwanji Yes. transition yanu kuchoka umfana oti amagwedeza parliament in a good way Yes. we're not saying that in a bad way in a Yeah. good way you shook that house you brought in issues you opened up to so many and you were so brave Yeah. to stand up and kunena kuti ndikabweseni umboni which you tried to bring Yeah, yeah. now we want to see you as a speaker a Kondwani Nankhumwa anakhalapo ndithu iwowa leader of the house nthawi imeneyoyo uh, dpp i- Yes. i- in power um, pano adachoka ku dpp adayambisa chipani chawo awina akhulupirira kuti ah ndaikhala pa parliament ija ndikhoza kukhala uh, speaker mwamsangamsanga mwamsangamsanga a Nankhumwa akufuna kukhala speaker nawonso koma ine ndikuona ngati kuti patha kukhala challenge ya munthu amene kuchipani kwake kulibe manambala ochuluka aliko okha actually aliko A PDP okha anawina yes okha. ana- anawinapo okha Yes. kuti chifukwa ukamachita lobby umayenera kukhala kuti ukhale ndi ena kuti you already have in the bag Mm. but in this case in this case ndiye kunena kuti uh, iwo akupita ngati wokha ndiye kuti akachite convince aku dpp akachite convince aku mcp achite convince ma independent its going to be much difficult koma kumbali ya experience akhala mparliament nthawi yayitali akhala mparliament nthawi yayitali anthu a dpp ambiri sangaonere mokondwa i don't think so sizinati zimeneja ayi ayi sangaone mokondwa Oh, koma anthu- anthu azichira koma pali anthu ena ndimamva kuti mpaka na pano pali anthu ena amene amayankhula nawo kuma whatsapp calls kuja kuma whatsapp paja ma- ku malawi kuli ma whatsapp calls Ndi. amatha kuyankhulana Ah, munthu tu ukachoka pamalo Eh. pamakhalabe abale Pamakhala ako. ena oti- Eh, moti akamakambirana za kuchipinda Eh, am- umamva. amatha kumenya tima screenshot Eh, eh, eh. kuwaonetsa Wa- abale eh, ah. amwe tikujama yanu ku ehe So ali ndi ena ndithu ku dpp amene amacheza nawo. Mukandifunsa nkhani ya personality kuti atha kukwanisa chinthuchi kapena ayi, poti anakhalapo ngati Leader of the leader house, nkuzakhaso, of the house, uh, leader of opposition. ngati leader of opposition Yes. experience-yo ali nayo ali nayo in terms of soberness he's very calm tisanamizire Mm. Ah, si munthu wokuti wovuta kwenikweni Mm. he's calm even mmene amayankhulira Mm. Ah, amaoneka kuti ni munthu oti ali calm Chabwino. koma at this point ineyo mmaonedwe anga ndikuona ngati kuti it's going to be much much more difficult for him to make it as speaker of parliament because ali ndi constituency yochepa kwambiri imene akuchokera kuti akachite convince constituency yaikulu ya ku dpp mcp ndi ma independent mcp they still struggling to find a name kuti kuti atakhala kuti akupereka zina la speaker mukuganiza kuti apereke ndani zina la speaker because iwowa ndi pa- marichani immediate past Yes. eh kodi abweresaso mai gotani hara kuti ayesereso poti mai gotani hara adawina kwawo Yeah. do you think they're going to you know to propose her name as well because they haven't uh, shared the name as of now i know they're still meeting anthu amakamba apo kuti kapena mwina achimwendo ndi anthu akuti iyayi tukanga ta chimwendo ali nawo kukhosi iye kapena mkaka iyayi chanja zongomveka kuchokera kwawo kukampu kwawo kwa mcp kuti do you think zina la gotani akhoza kulibweresaso uspika yes Ayi ine ndikuona ngati kuti ayi chifukwa choti anthu ambiri ku nkhani ya mcp mawu akumakhala onena kuti ah, let's, let's change komanso pamakhala ka ngati ka, ka blame game komanena kuti awa anatiluzisa awa anatiluzisa maybe we should do things differently so generally chipani chikakhala kuti simunachite bwino mmafuna kuti mupereke mwayi kwa anthu ena muoneko zina zasopano uh, koma atati abweresa ama- zina lomwelo mm. anthu ena atha kumvesa kuti onena kuti ah, she performed she tried her best mungati nanena kale Yes. koma anthunso constituency yayikuluso ikubwera mwina kumbali yomanena kuti ayi nanga a gotani aliko okha Chabwino. tayesaniko ena pepani nthawi Yeah, no, no, zomveka, zomveka.

ambiri taona akupita ku zipani cha- makamaka chipani cha chimene chili mboma which is typical sizachilendo ndi mmene zimakhalira so zikuoneka kuti kuma independent ko ah, already ambiri akuoneka kuti akusuntha komanso avitumbiko mumba wo ku, ku, ku mcp nkhani yomwe ija timanena ija kuti ena akuwaona ngati kuti ndi mbali ya the team imene tinachita tina, tinachita field imene mwina Yalephera. yatilepheresa Right. yeah? Yeah. so bwanji tipereke mwayi kwa anthu anthu ena ena. so ndikuona kuti in the spirit of wanting to appear to change komanso kupereka mwayi kwa anthu ena uh, it may be doubtful kuti mwina zina lawo litatchulidwa maka position ya u speaker leader of opposition chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka chotsutsa boma chizapereka dzina ngati leader of opposition automatically chikugwera mcp Yes. simufuna kuuzidwa kuti leader of opposition akuyenera kuchokera ku mcp Yes. kwatuluka dzina limene likumveka moses kunkuyu Yes. what is your comment amoses kunkuyu ine ndamva anthu aku malawi congress akulitchula dzinali iwonso nawafunsa kuti kodi dzinali ndi- ndizoona nde mukuziwa andale amazadumphadumpha apo ndi apo koma anthu amene akutchula dzina limeneli ku malawi congress akunena kuti he's more of a unifier Akuti ndi munthu amene samapanga za mavuvu, akuti ndi munthu amene ali wodekha, amati, akuti amayankhula pamene pali poyenera kuyankhula komanso akamafotokoza zinthu zimamveka whether zimene akunenazo nzaboza kapena nzoona koma amanena modekha Ali ndi zimamveka. mphatso yodekha.
Eha, ali ndi mphatso yodekha. So akuona ngati kuti ndi munthu mmodzinso wonena kuti can be able to stand pressure. kumbukirani pamene boma ilili limabwera under fire ku media iwo watane munthu mmodzi amatha kuyankha mafunso Abwana. samathawa maprogramu Makhala nawo anthu mu program muja Eh.
ndikukhala kuti iwo aja ali mbali ya boma ndi anthu akuimba mafoni yes olo kapena ma expert eh ndikumaligaya boma lija Eh. iwo nkumathimitsa microphone ija amati Koma amene, ayankha. nkuzati honorable are you here Ah, ndili pompa so chifukwa cha chimenecho Anthu ena akuona kuti leader of opposition mwina ulendo uno tikufunika munthu woteroyo komanso iwowa akuoneka ngati munthu woti si wogawanisa si wogawanisa chifukwa mukaona mbali ya a Chimwendo anthu a Chimwendo akumaona kuti ah, koma a Chimwendo inali mbali imodzi imene wa- aligawanisa chipani similarly a Mkaka before ah, mwinanso a Mumba mwinanso a Catherine Gotani so mukaona a Kunkuyu mwina ndi munthu mmodzi onena kuti alibe mbali kwenikweni kuti yogawanisa, enawo akumatero m'Malawi So Congress. a MCP atapereka dzina la Moses Kunkuyu ndi dzina labwino. Ndi dzina labwino, ndi dzina labwino. Timalize ndi nkhani ya chakudya. Amalawi 4 million a Chunga akhala Yes. opanda chakudya from October nthawi ino mpaka na March. Pakufunika ndalama zochuluka kuti tidyetse Amalawi 4 million amenewa. Lipoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee linatiwonesa nthawi yathu yatithera. Komanso a president ku Chonde uh, ku Mulhako anena kuti uh, sukulu ziyamba uh, zaulere Sukulu zaulere ziyamba za ku secondary. January Ehe. bwanji nthawi yatha mwina tizayambire nkhani zimenezi Kwambiri. sabata yamawa Sabata yamawa. tithokoze kuti tinali nanu Zoona. alembi athu komanso maphang'ombe a Chunga mbali yakuno munali ndi ine Ndevu Zamwayi Wonder Msiska tikusiyirani muko